mavyete anthufe mavyete anthufe tiyeni tiyambe kumakhala anthu oyamika eti zomwe zikuchitikazi zitiphunzise amalawi kukhala anthu oyamika chifukwa ku malawi kuli kamtima kosayamika anthu ambirimbiri akumalawi ndi osayamika ndiye kwa iwowo zimaoneka zanomo umampeza munthu ali nziii zake kuti "Eh, icho angochigwiritsa ntchito ulere Mm, that statement alone shows kunena kuti munthu ameneyi akuona ngati kuti ndi zoseketsa kuti wina wake wagwiritsidwa ntchito ulere nde it makes you to pause a second kuti damn ngati anthu amenewawa amaona zinthu chonchi ndi kuti iwo moyo wawo ndi otani maziwa chinthu chilichonse ndi chomwe chili motivated ndi umphawi si onse amene amapanga zinthu motivated ndi umphawi anthu ambiri ine muli ndi ka mindset ka umphawi mphawi eti mmaona ngati kuti mmene mmaonene moyo ndi mmene simuonene moyo ndiye mukamanena kuti "Ah, amene iye amafuna malipiro amafuna ndalama eh, eh, eh, zamvuta zantani zantani ngati kuti ine ndili pa umphawi ngati inuyo ndizosiyana hmm? ineyo ndikamapanga zomwe ndimapanga ineyo zedi ndi leverage ndi leverage why am i saying leverage ifeyo tilibe representation nde papezeke munthu mmene muja omwe azitipanga represent ndani ifeyo who are ifeyo mavyete who are mavyete all the people that watches my videos and they say mudziwa chani jb akunena chilungamo mmanena kuti ndine munthu amisala munthu amisala munthu amisala komano nthawi zonse mukafuna munthu okuyankhulirani mmabwera kwa ine a jb katiyankhulireni inu mmanena chilungamo eh, mmabwa- mmabwera kwa ine chifukwa chani mmapita bwanji kwa munthu amisala pa zinthu zonse zija zimene ndaku- ndaku- n- ndakhala ndikumakuwuzani nzeru malangizo direction munangotolapo kutukwana kokhapo ndikungotipanga lebo aa amatukwana amene koma vuto likabwera tiyeni kwa jb sono ngati jb ndi chisiru jb alibe alibe voice mmapita manje kwa jb mmapita kwa manje kwa jb because mmadziwa kuti kumalaiko eti mukamakhala mmamizimu mwachenjera mu- mmaona mafanzi atani mmadziwa kuti mkulu uyuyu eh anthu amamutani koma mukabwera pa facebook apa pamafuna muzindiona ngati kuti ineyo ndi wina wake kuti ndimangobwera ine nakhala kuti ineyo ndinopanda phindu

mukabwera kwa ine ah, tithandize tithandize tithandize tithandize tithandize tithandize kena konopano ah, ichi chimakutuwa chimakutuwa because muzachani muzandiona ngati kuti ineyo ndikufuna kuti ndikhale in a position chifukwa cha ineyo iyayi iyayi anthufe ndife osiyana inuyo mmapangidwa motivate ndi umphawi inuyo mmajoinira mmajoinira ndale umphawi ife timajoinira zimenezo kuti tikhale representation mavote omwe anavota achinawo they feel left out kuti ah jb mmene unkatipangira ujeni muja pompu pompu uja kuti tiavotere awa iweyo no olo zikomo ndio tikuone konkonso ifeso represent they feel left out because ine sa- sandipange chani sandipange acknowledge anthu ambiri mbiri anavota achani inenso ndili ndi gawo langa anthu amenewo they feel left out ine ndinapanga ndinapanga video kukuuzani aku dpp kunena aku dpp eh, muza chani mene mwawinamu

kutipanga recognize and kutiika pati zinakasika mavote koma mukutipanga ignore pano koma timafunika nthawi iti Simuna- simunatumize bilionea wa- wa- wakuno bilionea wakuno kuti abwere azandipemphe kuti ndi ndi amenyere nkhondo a- a- auje nditayamba nditayamba kutolera ndalama zija z- zomwe tinakasiya ufa zija hmm? anayikapo zina bilionea wina wa ku malawi ku- koma ali kuti ali kwa- kwa- kwa- kwamene kaonoko kuti asonkhe nawo ndiye bilionea uja ananimbira foni hmm? ndikunziwa kale bilionea uja ndikunziwa kale waona Ah, ah, JB eh, ah, mukupanga ntchito zabwino ndithu kupereka kwa ena ufake ndaona kuti inu mmakonda zazonse inenso ndimapanga ziti ndiye ndikubwera ku South Bend konko ndifuna ndikumane nanu nkhani ziti nkhani zimene Bi- a billionaire aja anabwera ndege anabwera ku South Bend kunoko koma nitakumana nawo hmm? nkhani sinaliso iti nkhani ina anandi- anandifunsa funso akuti kodi zisankho zikubwerazi atawine ndani ndinamuza kuti ayi atawine ndi muthalika ati "Ah, muthalika iwe ukuziwa bwanji ndi ndikuti ayiwe ine ndi mvieti tu tindi ndi- tindi intelligence eh nde muthalika tiye ndikuti a- ati mwachita bwino ndati "Ah, bwanji ati chifukwa ineyonso zomwe ndinabwerera kuti kuno konseko kuti inuyo mumuchite endorse ndani mumuchite endorse muthalika nde ngati bilioneya mm? wakumalawi kuno wa- wakumalawi wo- amakhala kwa- kwa- kwameneko kunoko wakwera ndege mm, wabwera konseko kuzandiona ine kuti ndiwachitire ujeni kampeni chifukwa chani kanakhala kuti ndibe influence kanakhala kuti ndi munthu osaziwika opanda pache bilioneya akwera bwanji ndege billionaire kuchoka komwe uko kubwera kuzandiona ine nkuzandipempha mboninso akazi anga chifukwa billionaire tikunziwa kale nzathu ena akuti pangeni introduce ndalama ndinamuuza kuti ndalama ine ayi ndinamuuza kuti ine ndifuna mogawo mmene mu representation ya mavyete ndinamuuza kale awa usadandaula za zomwezi yetu inu mukuona ndingamangobwera apa kuika moyo wanga panjanji panopa Hmm? ku south bend kunoko kumabwera Shadric Namalomba ndi mpongo zawo wa- wa- wa- wachakwera mazakhala kuno six months anaigula south bend yonse kuigulagula kuigulagula kuno kuno konseko andipanga andipanga black label kuno amfana amene amazimva amazimva ife ife samati bo aye ayi akuyimba ndi boma aona boma ndilomwe ladziwaso yonse kuno inanditembenukira kuno kuika moyo wanga pa danger amwene shoneka mpondeni mwabwera kuno mwazagula manyumba mwazakhala kuno 6 months ali kuno akugula anthu anthu akumafunafuna maujeni anga ma, ma, ma, ma whereabouts yanga ena kumandisatira satira chani zambiri mbiri kundifunira zi- zi- zinyau kundisemera zinyau ati ati andiombere chani zambiri mbiri mwandimvesesa zambiri mbiri amwene oh no, oh no thank you amwene Ah, ya ya amwene. Nde izizi zomaona ngati kuti ya upresidenti sikuti zikulindira wakuti zikulindira chipani chakuti iya zikulindira Malawi zikulindira anthu. I have got the right to imina president. So do you. Nde ngati pomwe pano nako upusa amene azibula kwana kumakuuzani kuti ah zimene ukupangazo sizingatheke. Ima kuti akuti ma kuti koma president koma uyu president uyu analemba pa ndipo president koma uyu. inu simungadabwe kunena kuti a, a, a, a president a, a, a, a Mutharika hmm? akusankha akusankha vi- akusankha vice president wawo anadabwisa wina aliyense kuti pa anthu onse anasankha Jane Ansah Jane Ansah nawa dpp anasankhiranji Jane Ansah ngati ku dpp ko kuli anthu amene amati a- a Mutharika amakuona kuti akuti sanakasankha kumene uja kumene uja ku vice koma nasankha bwanji ajeni Ansah because kuli anthu adyera inu simukudabwa ajeni Ansah panopa sa- sakukhala mwamtendere pano simukudabwa mmene- mmene aku- mmene akuwapangira thiri pano Eh, gangata amwene ntchito simwaiona anagwira chakugwira ntchito gangata amwene pa alese pa central pachama zoti gangata gangata pachama pati pa central paja amwene kulowa pano alipaka anena kuti afuna kuzayimira u president pa 2030 kudana nazo mampondereza miyezi itatu amusintha katatu anthu tikupovota tuti tinavoteratu apm tu chifukwa anthu atopa nazo za zimenezo zomwezo zomangopangirira pangirira zinthu zo- zosafuna kupanga integrate ma youth zosafuna kupanga inter- in- ku- ku- kupanga ku- kupanga knowledge anthu ena kunena kuti chabu- anthu awawaso amene atithandizira tiye tigwire nawo ntchito limodzi kupanga include zonse zingakhala dpp dpp dpp dpp Muli- mulibe kuthekera kumene koko gwirani ntchito ndi anthu

A- a- a- a- akona nikajamba nesajira afaka pasida mpando ife kuti atipatsenso mpando akuti iyo amene aye amene iwo afaka matukwana ndikuwaona anthu kuti akukupanga lebo choncho kuti iweyo umatukwana kusiya zonse zabwino zomwe wapangira za nzeru zomwe wapangira cholinga anthu ena avutike chifukwa ine ndi following monga ndakuuzani kuti billionaire agent wa wa dpp wa wa ku america kuno ku malawi a- a- abwere bwanji kuzandipempha ine kuti nda- ndiwapangire ujeni ndiwamenyerere ufulu ngati ineyo ndili wina wake uyu amadziwa kuti apa pali influence akuluakulu wina akasamakunamizeni palibe angakunamizeni kuti last year ali samachita kudziwa kuti afa mutali ka wina sizi amwene wina akasamakupusiseni zinatenga ife kupanga convince anthu apa daily ndi kumabwera apa kumabwera apa daily amene daily daily mm? kugwira ntchito apa yakuti olomani zikomo olomani olomani zikomo wamwe anthu amene ndayenda nawo anthu amene ndayenda bwino onse ameneyo ali ndiwe zingokhala phe iyo tipanga zathu titengana ma youth because representation imeneyo ikufunika mm, mm, ifeso tifuni- tifunika gawo mmene because that's the only way ife ma youth tingathe kupanga cha safe people are looking up to me ah mmene zateremu dpp inateremu a jb wa akakhala pena pake hmm? mwina mafana alowa states osati kuti ah ameneyi alibe pokhala akufuna ntchito akufuna ndalama eh ndiojiya no no leverage we are tired of building tables we are not allowed to sit on ife sitingamangothandizira kumanga anthu tebulo nthawi nthawi yofika kuti panga acknowledge yotipanga acknowledge alifa kakwena kutipanga label kuti ndife anthu otukwana zona zimene iliyo pano ka dpp munakaigwira ntchito nthawi nthawi njira tandiuzani ndani pa, pa social media wa dpp yomwe ndani social media amene amamenye- amamenyerera ufulu kumapanga yochicha kumazuka mamawa amene kumaibongetsa ndani ndiyo zikaoneka za simple nde mukangochepesa iyo musachepese ya musa- na- tinagwira ntchito yabwino itamandika tipanganire konizi tigwirana ntchito koma ngati simsigwirana ntchito zabwinobwino tiyamba zathu koma ya myd musa- musaichepese chifukwa mwina ino mukuderera mukuona ngati kuti influence palibe influence sipa, si- sipa facebook pa tapitani mmamizimu tapitani mmasukulumu takafunsani ana za mavete nde instead of you using that to your advantage kuti uyu ndi asset tiyeni timtengeni timpange pa- nayenso empower anaika moyo wake pachabe az- azamtene iwo kunena kuti kuno kusabini kuno kumulanga unali pa danger mpongozi wa chakwera amakhala kuti ali kuno pesolo ndani A- kum- zonse kumauza ndani achakwera directly kumawauza anthu akuti ndiye ndikaike moyo moyo pa njanji inu munali kuti iko amene mukuti nyonyo taonesani ev- evidence pa facebook ndani angakumvereni inuyo ndiye mmangochepesa mavie mmangochepesa mavie komano panopa ndi pomwe pakuthandiza anthu ambiri

adikira nthawi yanji dikira nthawi mukuchita phuma mukuchita phuma nthawi yathu ndi liti phumanso ndi chani we need representation in there not out of need but out of necessity it's necessary nafeso tilowemo i've got the right kuyambitsa chipani changa inuso this is gonna give hope kwa malawi zomwe ndikupangazi zimpasa wina hope kunena kuti inenso ndingathe kuzakhala president ndiye u president uja tisamaupange view ngati wa munthu kapena wa wa family kapena kwa anthu ena ake iya iya iya iwo aja ndi mutu umodzi inenso muli ndi mutu umodzi iwo aja ndi manja awiri inenso muli ndi manja awiri iwo aja ndi maso awiri inenso muli maso awiri chomwe angathe kupanga iwo inenso mungathe kupanga eyetu ndiwe usamabwere apa mwina ngati kuti ineyo ndinangobwera apa pakungobwera asi hey, makuti, makuti, makuti, hey, makuti, hey, amene hey, amene iya iya tamam- ta- ta- tamayamba ndikumveza nkhani ili apa ndiona kuti anthu ndi osayamika that's why ine ndinachita kuwauzatu kwa kana kuonera kuti anthu anavotera apm osati dpp chifukwa komwe imaluza dpp, apm amatani amawina that's why ife mavyete timanena kuti chani apm osati dpp ya chifukwa anthu akufuna ndani after apm iwe nde akasamakunamizeni kuti wa- ayi, mpando ndeti ndi wathu iyayi iyayi iyayi. ifeyonso muzatifunanso because ifeyo tilinso ndi crew yathu eh, yomwenso izibwera ndi pressure eh, manambala ochuluka kwambiri because crew imeneyi kusowa representation nenso mmaona kuti ine mapanga represent street brand ya eh, si zoti mavyete universe ali ponseponse analowa tapitani ku nsanje mm? tapitani ku mulanje eh? tapitani ku thyolo tapitani kuda kulikonse tapitani m'masukulu mukangoti mavyete eh? ah, mahudu tapitani nde usimakangani kuti ife simukutiona yayi kapena simumatipanga recognize tipangeni recognize tigwire ntchito limodzi o move on ife sitikufuna move on We have got the power. I say the youth is the, in numbers. I represent the large numbers. That's why kumavyete kunoko ndi anthu amabwera kunoko kama kama kama a- amalemba za negative koma chachikulu choti amatani amabwera basi hmm? kama tu amanena kunyanya koma na amatani anthu anthu amene so amakamba zambiri so za- zo- zo- zoyipa aziswa awowo ndi anthu oti opanda dzina It's just a bunch of nobodies. Hmm? It's just a bunch of nobodies. Ndiye izi zomati atipanga brand ngati ongotukwana, atipanga brand ngati ongotukwana, mukuzinamiza concept ya mavyete it transcends that. Kukuuzani, ndikukuuzani. Nthawi imene ifeyo timanena kuti mavyete APM, mavyete APM anthu amatiseka. Nimaoneka chisiru ineyo. Masuka daily. ah chisiru chimene kuti kuchena hetiona APM nkhalamba wakalamba wakalamba samatero samatero eh samatero ndi lero ndi lero ameneyo akufuna chani ameneyo ayi leveraging hey, include us tagwira ntchito yotamandika huh? we are loyal we are loyal to the cause but you know appreciate us too timafuna tizimva kuti nanu- nanunso mukutipa- mukutipanga recognize nanunso olo kungolemba kalata kunena kuti kalata yathu kungonena kuti a

wasauka akusowa ya sopo akuvutika wanya nayo wagwa nayo sono mtima ngati umenewu wosayamikawo ofuna kuti kum- kum- kumangwaona anthu ena akiti basi ndimaona ngati kuti eh, eh, madziwa chani ase ine ine kumayika kutukula anthu ena ake kuti ino mavi- mavuto anu eh, angathe kuwakonza koma anaona kuti ino ndinu osayamika amakusiyani

ah fredo ana- ana- ah, anadabwa ah iwe is not true because zimene amatera mu fredo amalankhula ndine nili mtika that's right am i saying kuti ndipatseni ndalama no that's a form of what appreciation yomwe anthu amenewo akufuna ine sindikufuna ndalama chifukwa ndikanakhala kuti ndikufuna ndalama ndakakuuza nditi tandikeni ndalama ku akaunti mukandipanga ofa chithandizo ah jb ananena kama mufuna tikuthandizeni kumuziku ah tangondipasani ndalama zo iya iya ase sindifuna ndalama ndifuna representation because ine mene mene ndikapangira ka campaign anthu amandimvera ineyo because amaona ngati kuti ineyo ndase- ndiwathandiza kuwasegulira ziseko ndiye ndiwathandiza bwanji kuwasegulira ziseko ndili panja How am I going to open the doors for them? Help them. Ungondisiya panja. Hmm? No, osapanga choncho. Osamapanga choncho. Kumakhala anthu oyamika. ndiye kaya foni mundiimbira kaya simundiimbira kaya tikambirana kaya sitikambirana koma muziwe zoti ife we we are moving on tikuyang'ana chisogolo mm, and ifeyo tikubwera kuzatenga ziko and zizi muziwe kuti sikutinso kamena kuti kamena kamena kamena ndi threat ayi ifeyo tikungo- tikungopanga exercise ifeyo chani our human rights our birth rights as malawians Mm. nafenso chathuso ndi chipani and ku malawi eti osamalola anthu a small minded mm, kukupangisa kuti iweyo uzipanga feel ngati kuti iweyo sungapange achieve ma- magoals ako mmoyo ku malawi kuli ma underachievers anthu omwe sanapange under, sanapange achieve kena kalikonse because iwo ali comfortable ndi moyo wawo omwe omwe ana- amakhala ndiye akakuona iwewe ukumanena kuti ineyo ndifuna ndizapange zakuti ndizapange zakuti iwo aja mutu mwawo because iwo aja si zomwe amaona amaonanso ngati kuti iwenso mutu mwakomo sukuona ziti nde osamalola ma underachievers azakuuze kuti usungakhale president osamalola munthu wina akuuze kuti we su- suli woyenera osazalola munthu wina akuuze kuti ati iweyo suzakhala kanthu anthu amasangalala kukuona we u- ulibe kena kalikonse koma akakuona uli ndi kanthu ayi amangofuna akuone ulibe kena kalikonse they are comfortable with that but when, once, you- once you become demanding ndikumawuza kuti ineyo this is what i deserve amadana nazo chifukwa iwo aja alibe machani ma ambition akadzuka m'mamawa anambwala iwo a- a- adya ndi ndi bread anyenga hule amwa casbek sakuti anzawo ali ndi ma ambition kunja kuno amafuna atazakhala china chake amafuna atazapanga china chake alibe nde amaona ngati aliyense nchimodzimodzi nde amaona ngati tonsefe we are motivated by the same factors umphawi ine sine mphawi tu mundiona ndikuti kuti ndipatseni ndalama hmm? ndiye musamaone ngati kuti ine majoyinera ndale yo umphawi Eh, nde maona ngati ma opportunity akutha ma opportunity ambirimbiri the government of malawi does not lose anything working with me rather it's gonna benefit it's gonna benefit because ifeyo ndiye majority yo ma youth ndiye majority yo ndiye ndikazabwera kumalawi kuja nkumaona ma youth akuthamangira jb musazadabwe musazadabwe musadabwe musada- musadabwe mafana onsewa amene amene mmapanga right ofuwa faka alipo gulutu the marginalized people alipo gulutu and amene amaona ngati kuti anthu akupanda amene so ndikamayankhula mavidiyo tu sindimayankhulira tu anthu ena ake oti kuti odziona ngati kuti ya ine ndimayankhulira anthu ena ake kuti apapa eti palibe akuwadziwa simmaona koma just because simmaona sinde kuti salipo Unimvesesa? Just because simumaona anthu aja, it doesn't mean kuti anthu aja kulibe. Ine ndimayankhulira ndi anthu omwe alibe voice. Chinkana mabwera pano. Chifukwa panopa ndimayankhulira iwo. ndipo timamvetsesana ndi ine muona muona ngati mukabwera mate- ma- ma- ma- ma negative comment aja anthu aja asiya ayi ndipo amene aja amapitiriza and the more you talk about me the more ndikutchuka koma simungandipange ignore chifukwa constantly muzafuna munthu wokuyankhulirani chilungamo that's why mm, mm, muka- mukakhalakhala muzandipeza ndiye wena akasamakupusise kunena kuti ndinangobwera apa kungobwera apa kuti basi ndizangosangalatsa anthu iya ndifuna mugawo mmenemo ndifuna mugawo mmenemo apo bii ife tikapanga tebulo lathu and zitheka tipanga infiltrate mavyete tu ali monse monse mavyete ali mu dpp mavyete ali mu mcp mavyete ali monse udf utm konse ali mavyete ndi musamache pesa ya malawi palibe street brand street brand yoposa mavyete tandiuzeni munthu amene- mujeni- anthu amene anali amayi awo a- amayi awo awo ndi amene timamenya nkhondotu kunali anzanu samapanga zini eyetu ndiye osamapachepesa yayi apapa ndi pa forever pomwe mulipo ndipo udikira mavoti ndi mavoti a anthu kuti ndi afiniki zimayendera ndi mmene anthu akula eh anthu ndotele eyetu ndiye afuna munthu kujoina chinthu chomwe chilinso ndi meaning ichi chili ndi meaning chinapasa identity ya malawi nde osachichepesa iya osachichepesa iya eh kumapasa ulemu mavyete osamachepesa muzapanga regret mudzamva nkhwangwa ili mmutu